Maazị Egwuegwu, gịnị ka ị chere kpatara na ala Igbo ụmụ nwanyị anaghị ekete ihe na ezinụlọ ha naanị ụmụ nwoke nwere ike iketa ihe niile mpa ha nwere but ụmụ nwanyị anaghị eketa ọwụgodi ma ofu ha anaghị eketa
ya bụ ajụjụ o rikwuru ọnụ ihe a wụ ajụjụ okenye na-aza mana m ga-ekwu ọtụtụ ihe ndị mụnwa ama chere mere o ji dị otu ahụ abịa na omenala Igbo ihe a wụ otu o siri dịrị kemgbe gboo ekewe ihe na ezinụlọ ọwụ ụmụ nwoke ndị amụrụ n'ezinụlọ bụ ndị na-eketa ihe ọ bụghị na ụmụ nwaanyị anaghị eketa ụmụ nwaanyị na-eketakwa mgbe ụfọdụ n'ihi na nne na nna nne ma ọ bụ nna nwere ike were ofu ala nye nwa ya nwaanyị nke ọ hụrụ n'anya nke ukwuu enwere ụfọdụ ndị nne na nna na-eme ya otu ahụ mana ọwụghị na ezinụlọ niile n'ihi na ezinụlọ ọbụla nwere otu ọ dị enwere ezinụlọ ebe a ga-eme ya eme ya pụtawa okwu ma ọ pụtawa ọgụ na mgba nwee ebe a ga ya ya ya pụtawa okwu ọgụ na mgba mm. ma mgbe ụfọdụ ya pụwara nke nwaanyị e nyere ya na ụmụ nwoke ndị a mụrụ na ezinụlọ okwu mana ịmana n'ala Igbo o doro anya na ịmana a na-atụ nwaanyị ọbụla anya ịlụ di nwaanyị e nyere ala be nna ya be nna ya ga-anọ be di ya shi be di ya hapụ be di ya bịa be nna ya bịa kọwa ọrụ ugbo n'omenala Igbo ma n'ala Igbo niile o doro anya na nwaanyị ọbụla ga-ahapụ be nna ya lụọ di ebe ọzọ ọ ya mere eji enweghị eh, ihe ọbụla a na-ekenyere nwaanyị ma ekewe ihe ọ ya mere o ji bụrụ sọ ụmụ nwoke n'ihi na emechaa ọwụ ụmụ nwoke ga-anọ wee lekọtawakwa obi nna ha a ga-ekenye ha ihe ihe a ga-eji wee kwee wee nyere ndụ aka wee na-akọ ugbo n'ihi na ịma oge gboo ọwụ ịkọ ugbo na ime ọtụtụ ọrụ ndị ọrụ ugbo dị iche iche ka eji wee mara anyị n'ala Igbo ọ ya mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji enweghị ihe ha na-eketa n'ihi na ha lụkwa di ha gaa be di ha di ha ketekwara ihe na be nna ya ya garuzie be di ya ya esoro di ya wee doziwa akụ ọ ya mere eji akpọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị odozi akụ akpọ ụfọdụ oriakụ so anyị bịara idozi akụ ọ bịara idozi akụ okay ihe ị chọrọ ịkọwa na that anyịwa bụ ụmụ nwaanyị o nweghị uru anyị bara na family na a just mụta anyị ka anyị just bịa lụọ di ka alụpụkwa anyị amụta anyị alụpụ anyị because anụta anyị ga-esi bata na family ihe niile anyị na-eme wụ just idozi that why can't we inherit Ị ghọtara ajụjụ? ee aghọtara m ajụjụ Ọ gị bara mana o- uru na ya abaghị uru na the family. enweghị mgbe m kwuwe na ụnụ abaghị uru na ezinụlọ ụnụ aghọtara ụnụ aghọtaghịkwa ihe m kwuge Okay.
kama ịma na abịa na omenala igbo abịa n'ala igbo na ezinụlọ ọbụla ọwụ nwoke wụ onye isi ezinụlọ dịka i si kwuo na ọ pụtara na enweghị uru ụnụ bara n'ezinụlọ ịma na ekwuru m mbụ na nwaanyị ọbụla ga-alụ di wee lawa be di ya ọ ya na-eme abịa n'ezinụlọ ọbụla ihe ọbụla mere na asị ga-akpọ ọpara ọ bụ ọpara abịa na omenala Igbo n'ala Igbo Ozi ka m niile kọtụtụ gị ebe a nke ị sị ihe ọbụla mere na ka a ga-akpọ ọkpara so what if na nwaanyị pụ ụzọ nke nwoke na amụrụ ụmụ nwaanyị 5 nke nwoke wụ nke ikpeazụ so anụta a ga-esi hapụ ndị nke nwaanyị togorole nke akpọ nke ọpara ndị ọsị na-ajụ o socha na otu esi eme na omenala o so na otu esi eme na omenala Igbo n'ihi na nwoke mm. ma nna ya ma nna anọghị ya ọ nwoke bụ onye isi ezinụlọ nga ọbụla ya bụ nwoke gbara ha na ọ ya na-eme enwere ọtụtụ obodo ndị ị ga-ahụ mgbe ụfọdụ igwe nwụọ ya bụrụ na obodo igwe ha anaghị agagharị fọ eh, eh, si na kindred ruo na kindred ọzọ enwe some igwe wụ na ofu ezinụlọ ka ọ nọ ya bụ igwe nwụọ nwa ya nwoke awụrụ onye ọzọ a ga-echi igwe ọ ya na-eme gị hụ na otu ụdị obodo ahụ igwe nwụọ ya bụrụ na nwa ahụ pere mpe a ga-agba nwa ahụ nkịtị ya eto echie ya igwe ka ihe m ji ekwu nke a ihe m ji ekwu nke a bụ abịa na ya bụ ezinụlọ ebe ụmụ nwaanyị tọrọ ụmụ nwaanyị ise ma ọ gịnị tọrọ ofu nwoke nke bụ ọkpara ha ọ nke nwoke ahụ ka a ga-akpọkwa ka ọ nọrọ ebe ahụ mgbe a na-ekwu ihe ọbụla na-ekwu ọ nke nwoke ahụ ekwu okwu n'ihi na ka ihe ji ekwu ịma na emere elu emere ala ụmụ nwanyị ga-alụkwa di wee pụọ lụpụ na ya bụ ezinụlọ emechaa ihe niile a na-eme ọkwa nwoke ga-anọrọ ya ọ ya mere o ji wụrụ nwoke ga-apụta wee kwuo ihe na-eme n'ihi na nwaanyị aga-apụta wee kwuo ihe na-eme na eru echi ya hapụ ebe ahụ wee lawa be di ya ya bụ nwoke a nọrọ nga ahụ N'ezie. wee hụwa isi ihe onye ọzọ kwutere ọ ya na-eme ee o ji abụ nwoke na-ekwu ee, ihe na-emenụ n'ala Igbo na ọtụtụ ee ezinụlọ ihe ụmụ nwaanyị na-eme wụ ịkwado Ịkwado. ịkwado ọwụ na enweghị uru ụnụ bara ịma na oge gboo site n'akwụkwọ nsọ oge ekere Eve ọkwa ihe Chineke kere ya wụ ka ọ kwadowe Adam. Adam ọ wụkwa otu ahụ ka ọ dị mana gị lee ya ee eh, na omenala Igbo mana agbanyeghị na ụfọdụ ndị na-abịazi n'ụbọchị taa wee ụfọdụ ụmụ nwaanyị jizi feminism na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na-ekwuzi wee na-achụ ihe a na-enweghị uru dị na ya mana ha ma nke wụ eziokwu
ọ dị ka aghọtago m ikwu but enwekwara m ajụjụ ọzọ biko ewekwala iwe so ọ sịkwanụ na dị nna onwe ha ọ mụtaha nwoke ihe ọ mụrụ ụmụ nwaanyị ise ka anyị sị na ọ mụrụ ụmụ nwaanyị ise so anụ otu a ga-esi eme ya a ga-enyezi ụmụ nwaanyị ndị aha the akụ na ụba nke ọ na-amụtazi nwoke ka a ga-eburu the property gaa nye another family aghọtara m aghọtara m ebe i si abịaga i lee anya ị ga-afụ na oge gboo ụfọdụ ee eh, eh, ndị mpa maọbụ ndị okenye na-alụ ụmụ nwaanyị abụọ ka ihe na-akpata nke ọ na-eme ụfọdụ ha lụọ nke isi mbụ ahụ mụọ mụọ mụtara ha nwoke ha lụọ ee eh, nke abụọ nke abụọ ahụ nwere ike mụta nwoke ọ ya na-eme ụfọdụ ndị enwere ike ịnọrọ na vileji oge gboo ị bịa a sị na nwaanyị a enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị na vileji ị na-amaghị di ha ya wụrụ na ọ nwaanyị lụtara ha enwere ike ya wụ na di nwaanyị aha nwụọla ya lụta nwaanyị ọzọ ee eh, ụmụ okorobịa maọbụ ụfọdụ ndị na vileji ga-amazi onye nke ga na-abịa na-atụwa ya ime ya bụ na a tụwa ya ime nwa ọ bụla ọ mụtara bụ na ezinụlọ ahụ ya nwa ga-anọchi anya ezinụlọ ahụ ọ ya ji eme eji achọ nwoke ee eh, nke ukwuu ka nwoke nwee ike nọchite anya ezinụlọ ụfọdụ eh, ezinụlọ na-emekwa ya wụrụ ma ọgọdị na ya o mechakwara ihe a niile nke nwoke mechaa apụta ọ lụọ nwaanyị lụọ nke mbụ lụọ nke abụọ lụọ nke atọ nwaanyị apụta anụ otu a ga-esi eme nwoke apụtaha ee o nwere eh. that scenario ị lụọ nke mbụ lụọ nke
enwere nga ihe ndị dị otu ahụ na-adịkwa mm. ụfọdụ nga ihe ndị dị otu ahụ na-adị ụfọdụ ndị na-abịa ha ewere nwa nwanne ha nwoke nke ha tọrọ maọbụ nke tọrọ ha were ya mere nwa nke ha oh. enwezi otu ha siri apụ echi ya bụ nwa ahụ ewerezi oke nke ha nwa wee lekọtawa ya ama m ị ghọtara ihe m kwuru Ya, ana aghọta ihe. ebe ụfọdụ na-emekwa na ọ wụ since ha mụrụ ee, ụmụ nwaanyị nga o hiri nne ebe ụmụ ha ndị ahụ lụchaa di ya ma ha na nwanne mpa ha dị na mma ma ọ gịnị ha hapụzara ha Dị, ya bụ akụ akụ enwekwa ndị nke na-esi ebe di ha na-ala. na-abịakwa akọ ya bụ ọrụ ọhịa mpa ha ketere enweghị onye ga-abịa nara ha ya ụfọdụ ọ ha nwa ga-emezi ya otu ha si chọọ n'ihi na i mee elu mee ala ma ị mụtaghị nwoke a ga-amakwa otu esi eme ya but uh, ihe ị chọrọ ịkọwa na ihe niile ebe a niile na ala ndị wụ na Mm. ụmụ nwaanyị a ga-ekere property Ee, N'otu ihe ọ pụtara na ụmụ nwaanyị agaghị ekerekwa ya n'ihi na ị gaghị ahapụ be di gị bịa bịa na ị
nwere ike ire ya ma gị chọọ ire ya nwe onye sị gị erele ya ị nwere ike ire ya ma gị chọọ ire ya nwe onye sị gị erele ya Wow, thank you so much. Daalụ.